ndị be anyị daalụ m nke a bụ okwu m gwara ụmụnne m ole m ole nneka nwakụna injinia josiah collins na ndị enyi m ndị otu m n'otu anyị na-akpọ Hebrew conversation ife na-emebi ife n'obodo wu ịfụ ebe ị ya-ekwu okwu gba nkịtị ruo n'ife dịka ofu ọnwa ma ọnwa naabọ m ji wee notice nwanne anyị nwaanyị a na-akpọ nneka nwakụna m fụ na ife ọ na-eme dị mma na ọọ ife ya-awụ e nyere ya aka gbazie ọ baara anyị ncha uru emechaa m fụ na o jekwara na o mekwara ife dị oke mkpa onye igbo ọbụla ga-eme o mere o jee n'ọfịs prọfesọ francis duru chịkọta akwụkwọ a jee n'ọfịs francis duru na lagos chịkọta ya onye igbo ọbụla sị na ya na-achọ ọdịmma ndị Igbo ya gụọ akwụkwọ a anaghị m ekwu ya maka na ọ mụ dere ya ọ bụghị mụ dere ya ọ Chukwu nyere ya ndị Igbo ka ndị Igbo mara ebe ha mara ka ha si wee badịrị n'ọfịa mara na ha pụziri n'ụzọ banye n'ọfịa ọ bụghị mụ dere ya ọ Chukwu dere ya it's just na o use aka m wee dee then emecha mụ na ya kpaa nkata ghọta ebe o si abịa ghọtakwana ebe ọ nọ a na-ekwu ka a na-aka aka ọ bịa ofu meeting na onye igbo ọbụla dị serious kwesịrị ịda abịa Peter Obi kwesịrị ịbịa Zik kwesịrị ọ ha kwesịrị ibido ya meeting omenala defenders m nọrọ ebe ahụ o nweghị onye nọ onye igbo nọ n'ụwa kịta ekwesịghị ịnọ ebe ahụ because kedu ife onye igbo ya-asị na e mere m emebeghị ọ bịa ebe ahụ jụkwaa ajụjụ na ọ ya-ajụ anyị zaa na anyị nwere ike ịza ma anyị bu n'obi na ọ ya continue na-abịa maka m ya-eme ife ndị oyibo na-akpọ digression nwa obere onwekwu ka a solve igbo problem ahụ without ịnashi ya na the real omenala ọ chọrọ ịsọlve igbo problem ọ chọrọ ka ndị igbo settle secure ọ chọrọ ka ndị igbo kwụsị igbu onwe ha ọ chọrọ ka ndị mba kwụsịkwa igbu ndị igbo ọ chọrọ ka ndị igbo jidekwu ana igbo ife niile enwere nke ya work without ndị igbo ịmachiga na omenala ndị igbo nwere ike ịkọntinu na waste their time na-achọ solution outside mana ọ dọghọ outside and m ma-eprove ya na vidiyo ya digression m chọrọ ime kịta ahụ england ị na-ene anya ọ nya produce united kingdom nya produce united states nya produce australia canada new zealand nke ahụ ndị bara uru ha produce ka m kpọrọ achọghịzi m ịkpọwa naijiria ha nọ ha produce kwuru ha ife produsuru england ahụ church of england ife produsuru england a produsuru ife niile awụ church of england ọ dahụ n'elu Onwe- ọ bụghị teknọlọji ọ bụghị square ọsị ha ọ church of england produsuru ife niile a. ya produsuru amerịka ị na-ene anya so mana m fụrụ na ọwụ na anyị kọntinu na-asị nneka sikwa ụzọ ha na-aga ihe ọ na ha eme ya adịkwa ka ife ndị ọzọ ndị Igbo bidoro ndị okenye gara ịgba ha okirikiri nyere ha aka hazie abụkwa m okenye mana Chineke sị mụ jee buo ndị Igbo amụma kịta and ana m ebukwana ya and onye Igbo ọbụla enweghị mental illness ga-ama na mmụọ Chineke sị m mee ihe m na-eme maka onweghị onye m na-ana kọbọ onweghị onye m na-ana funding ego m ka m ji eme ya and edenara m ndị igbo akwụkwọ 25 ndị igbo amaghị value of akwụkwọ m dere ndị juu ma ya ndị juu ma ya akwụkwọ m nọ na library of the state of israel na adọbụrụ amara nọ na ebe ahụ so nneka ị na-ekwu ndị igbo nụwa ọtụtụ nwaanyị ka amụta ụmụ ndị bi n'ala Igbo ofu question ka m chọrọ ịjụ ma ọ question na-abụ ka ị wee ghọta na ị kwesịrị ịchigatụ azụ obere ndị Igbo ụmụ niile ị sị ndị Igbo mụọ na ha mụchakwanụ ụmụaka niile ụmụaka niile a na Lagos gbanasịa Lagos gbanasịa Amerịka gbanasịa ebe niile a na-agbajesi na Abuja ha nọrọgo n'ala Igbo ahụ ị chọ ka ha nọdụ so na ọ dị mkpa ịchọpụta ife ndị Igbo ji apụ n'ala Igbo maka ife i kwuru sị nụwa nwaanyị hinne ka e wee mụta ụmụ dị mkpa but the question bụ kedu ife a ya-eme ndị ahụ a ga-amụta ka ha wee nọ n'ala Igbo o nwere ndị nọ n'Amerịka nagoro n'ụlọ nụọ nwaanyị nwunye ha ha na nwunye ha nọ na Amerịka nwaanyị nke ọzọ nọ n'ụlọ na-amụ ụmụ i che na ụmụaka ahụ ya-anọ n'ala Igbo mbanụ ha rughara ife aka ncha na ndị m ma ọtụtụ n'ime ha na-ewe iwe na nna ha akpọjebeghị ha Amerịka so ị fụ that na na ọnụ nwaanyị ka ụnụ mụta ụmụ abụọ ka ụnụ mụta ụmụ n'ala Igbo na ọ- ma ọnụnụ nwaanyị ten abụrọ the solution the solution wụ na a ga-achọpụta ife mere na ndị Igbo achọzi ịnọ n'ala Igbo ife na-achụsị ha n'ala Igbo ahụ and ọ bụghị those things ndị Igbo na-akpọ afa bụ ya ndị Igbo na-ebu n'uche na ọ na enwerọ seaport oge nna nna m nọ n'ala Igbo enweghị Naijiria enweghị seaport ọ nụrụ nwaanyị asaa ha ncha mụrụ ụmụ ha ncha nọ n'ala Igbo ahụ ọ bụghị seaport mere ndị Igbo ji apụ maka ọ na seaport dị ndị Igbo mkpa o nwego oge ndị Igbo bịa very close to power in Nigeria oge Jonathan na-achị and up to six years ndị Igbo niile anyị na-eto ụfọdụ nọ na achọ m ịkpọ afa ebe ha nọ because ụfọdụ mechaa behave ka mmadụ m kpọọ afa ebe ha na-arụsị ọrụ kịta ụnụ amara ha ebido ndị Igbo ebidokwa kparịba ha but ụnụ mazi ndị Igbo nọ nso na gọọmenti Jonathan o nweghị nke kwuru one day sị activate seaport ahụ nọ na Port Harcourt ife ha ncha mere na ha gbaa mbọ gbarasịa ana na Abuja bidosie yunivesiti nke ha ada m ekwukwa na seaport adịrọ mkpa mana ndị Igbo chọọ seaport seaport ya-abịa n'ala Igbo ọ kwa ị fụ Nneka a supportkwara m ife ị na-ekwu onye igbo ọbụla kama a ga-enwe onye igbo ọbụla gbagoro na Lagos ma ọ Ghana na-achịnisi ụkwụ ya enu for ụmụ nwoke ndị mba nwoke onye igbo ọbụla nụọ nwaanyị 100 100 ka akwụna naa n'ala igbo a support m nwoke onye igbo ọbụla ọ sọkwa nya wụ na ọ dị 100 years nụọ nwaanyị ụmụ nwaanyị anyị a na-akwụgharịsịsị nụbatasịa ha n'ụlọ mana anyị aghọta n'ife nna nna anyị ha ji wee nụ nwaanyị na-abụ ka anyị wee nụọ ya o nwe ihe anyị eri o nwe uru anyị erite na ya maka adịrọ m sure na gịnwa ma ife the all the reasons omenala igbo ji wee sị ka ndị igbo na-anụ nwaanyị part of the reasons ndị omenala ji wee sị na ndị igbo ya da anụ nwaanyị wụ ka anyị enweghị akwụna ọ nya butere na nwoke nwụọ nwanne nwoke ahụ ekuchie nwunye ọsọkwa ya bụ na ọ gafere n'ịtụ ime maka mana ife ahụ na-agụ nwoke na-agụ nwaanyị na-agụ ya ọ na ndị Igbo ma ebe ha si abịa nweghị na onye Igbo ya anọkata sị that na echiri echichi nke a na ụka nke a na ọnụ ụka nke a na ọ nya kpatara na ya ama anụ nwaanyị o nwere akwụkwọ ya bụ m kpọsị afa ebe ị je na-afụ etu ndị ọcha si fụ onye ahụ efu etu ndị ọcha si fụ ndị etu ha si- oge ha bịara etu ha si fụ ndị igbo si wee fụ onye sị na ya ya anụ nwaanyị ha na-afụ onye ahụ as onye na-eme arụ but ị ma na ọtụtụ ndị igbo anụọzi nwaanyị today ọtụtụ ndị igbo mere onwe ha ife ndị oyibo na-akpọ eunuch ife niile ahụ ife dị mkpa na ya achọpụtasị so nwanne anyị nwaanyị oge igbo enweghị army enweghị police ana igbo dị 100% more secure than now oge ndị igbo enweghị anything a na-akpọ police na army ana igbo dị secure kedu ife kpata na ọ dụọzi secure taa agwana m na oge ahụ wụ ancient times na 200 years ago abụrọ ancient times 200 years ago abụọkwa na ancient times ụnyaahụ ka ọ wụ igbo enweghị army igbo enweghị police igbo ka si na slave trade pụta mana ana igbo dị secure karịa kịta 200 years ago igbo enweghị poverty dịka na onye enweghị ebe o bi o nweghị ogbe igbere kemgbe maka onye ọbụla nwere ana and interestingly ọ dịghị etu ahụ na England na London enwere ndị na-ayọ ego 200 years ago mana enweghị ya na ana Igbo ị na-adoubt ife m na-ekwu jee gụọ Oliver the Twist ife niile ahụ ife Igbo kwesịrị ịmata so nwanne anyị nwaanyị onye ekweghị ume bịawa that sabbath service na ị ya amụta ife ebe ahụ ị ya enyere ndị igbo dịgo serious aka ka ndị igbo nachigha na religion nke ha nke ya emekwa ha ife a england mere church of england mere ndị england ha wee build ma america mụnwa so nọrọ ana na today ndị igbo na-azọ ka enye ha visa ọ church of england ife ahụ a na-akpọ cms ọ nya builduru england england ada adị n'elu si na nke a pụta josiah zebi obi itoghị ya abịa na sabbath echere na i mee promise outside obi ahụ meekwanụ ndị igbo mma ebe ndị igbo kwesịrị ịnọ and ife m ji akpọ gị afa wụ afụrụ m the right spirit in you agbakwaghị nkịtị agbaghị nkịtị ya continue ha na-anurture enwere ike ife ahụ nọ n'ime gị chineke plantịrị inside you na ọ ma mpụtacha ọ bụkwa na ị bịara o nwekwa anything that is lost mụ nwa wụ remi ilona kwụsị ime ife a m na-eme today chineke ya achọ onye ọzọ ya eme so nwere onye ahụ ha chọọ ya afụghụ ife chineke chọrọ ime na ọ ya eme ya but ana m agwa gị gbaa mbọ na-abịa ebe ahụ apụ hapụsịkwa teknọlọji asị ha all these things wụ enwee society dị stable nwee society eh, eh, nwee society na-aforce ndị mmadụ iche echiche ndị mmadụ ewee mewue ndị Igbo ama mmewu teknọlọji until na ndị Igbo anachighaa to religion nke ahụ sị ha na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ in other words jụba ajụjụ ife kpata na o nwere ife ndị Igbo na-amanufacture today bụ na religion ha nọ na ya sị ha ajụzina ajụjụ na Kraịst ajụọna ajụjụ for onye ọbụla na Kraịst anwụọna for onye ọbụla ife niile ahụ simple things then ụmụnne m na ndị Igbo Hibru conversation ọ bụrụ na ife anyị na-achọ wụ personal comfort positions ka anyị nwado comfortable mụ nwa afụgo na o nwere onye ọ na-enye aṅụrị o nweghị onye ife ahụ solve problem ya nobody amarago m ife oge ji nwe obodo ha wili tupu ije ebe ha na just like a na-asị na akara ụwa ha nka enwezi onye rụtara na onye a wụ nka ma ọ na onye a wụ nka ife ya enyekwuru mmadụ aṅụrị wụ kedu ife i mere igbo like ife kpatara na egwu ada atụ m nwa ohu ụbọchị ọbụla o ji bụrụ ohu agada m ndị nna m nna m ha chukwu ewee sị m remi enyere m gị talent ide akwụkwọ enyere m gị talent ịfụ ụzọ enyere m gị talent ibu amụma olee ka i- ka ife i ji wee merụ ndị igbo ka ọ bụrụkwa na uche